Go raibh maith agat. Agus fáilte romhaibhse go léir chomh maith. Agus ceannaígí an leabhar. Níl faic eile le rá agam ach an leabhar a cheannach. Ok. Now, thá an leabhar go hálainn caithfidh mé a rá. Tá sé gleoite. Is órchiste é agus órchiste ceart is ea é. Thá scríbhneoireacht ann ón ár scríbhneoirí móra go léir ar fuaid na tíre mar a chonaiceadar an Nollaig agus mar a chuaigh an Nollaig i bhfeidhm orthu agus scéal na Nollag ann ó thús deireadh, ó aimsir an tsoiscéil is é go dtí an lá atá inniu ann. Agus chomh maith leis sin, ní hamháin scéal na Nollag in Éirinn ach thar lear agus nuair a bhí ár ndaoine ar deoraíocht, Dónall Mac Amhlaigh agus Maidhc Dainín Ó Sé agus na daoine seo go léir ar deoraíocht, cad a scríobhadar san fén Nollaig nuair a bhí, bhíodar thar lear don Nollaig. So, tháim chun tosú, gan dabht is am an-speisialta í an Nollaig am an-speisialta ar fad dúinn go léir agus is dócha ná fuil aon am eile sa bhliain athá chomh iontach leis an Nollaig agus chuir ár scríbhneoirí é sin i bhfeidhm dúinn ina scríbhneoireacht agus tosnóidh mé toisc gur do Gael Taca i gCorcaigh, caithfidh tú polaitíocht a bheith agat i gcónaí, an dtuigeann tú, tosnóidh mé le Oileán Chléire agus ar Donncha Ó Drisceoil. agus cad a scrígh sé sin ar an Nollaig i gCléire agus fé mar athá á rá agam, mar seo dúirt sé, mar a bhí riamh agus is dócha mar a bheidh go deo, beidh sollúntas áirithe ag baint leis an Nollaig. Sa tseana shaol bhí diamhaireacht agus súlaíocht ag gabháil leis an Nollaig amhlaidh agus go raibh rud éigin le tarlú nár tharlaigh riamh cheana agus ná tarlódh arís i saol a raibh beo. Do bhítí ag ullmhú dó ar feadh trí seachtaine ar a laghad roimh ré, ag scriosadh agus ag glanadh agus ag cur aoil faoi na fallaí ón dtaobh istigh agus ar imeallacha na ndóirse agus na bhfuinneog ón dtaobh amuigh. Sea, mar a bhíos ag rá, do dhéantaí scrios agus a maisiú agus do chuirtí éadach nó páipéar nua ar an chléibh, do nítí, fiú an chroch sa tsruth agus má bhí poll san urlár cré do líontaí an poll le dúthrachtacht. agus bhídís ag iascach langaí roimh Nollaig agus leis an airgead a dheinídís ar na langaí cheannaídís lón na Nollag. Tá píosa ann aige chomh maith. Ar aon chuma, ní bhíodh aon easpa cabhrach chun na hoibre go léir. D'fhágadh san dream eile chun na cabanna do ghearradh des na langaí agus iad a dh'ullmhú, iad a dh'ullmhú don mhargadh. Do chaití an aimsir agus an taoide agus an ghaoth a d'fhaire go maith ar eagla go mbéarfaí i dteannta ar lucht an mhargaidh mar gurbh aistear fada farraige ar an Sciobairín nó ar Bhéal an Dá Chab mar a théití ag díol na langaí i mbáid bheaga dhá mhaide nó ceithre mhaide. Bhíodh na báid mhóra go léir leagtha suas i gcomhair an gheimhridh. Do dheinidís a ngnó agus do dhíoltaí an t-iasc agus ní dhéantaí dearúd ar éinne. Ní fhágfaí éinne gan balcais nó ball éadaigh nua éigin i gcomhair na Nollag. Ba gheall le cuid den gcreideamh é sin. Nach deas é sin? Agus ansan arís tá an tAthair Pádraig Ó Murchú ina leabhar álainn Idir Dhá Shaol, a cailleadh i mbliana, beannacht Dé leis a rá an rud céanna in iarthar Dhuibhneach. Tháinig Oíche Nollag. Bhí cartacha gainimhe ag teacht thar an mbaile ó mhoch maidne, na buailte glanta amach, aol ar fhallaí istigh agus amuigh, péint ar gach ar a dtógfadh péint, cuileann ó Thrá Lí agus eidhneán ó Charraig na Dúna in airde ar na cearchaillí, agus coinnle daite i bprócaí gainimhe.

Ba mhór an spórt a bhíodh againn le linn na Nollag a theacht. N'fheadair éinne é ach sinn féin. B'fhada linn lá agus oíche sara mbíodh sí tacaithe. Théimís ag baint eidhneáin agus téadáin againn chun dul síos sna faillteacha mar bhíodh an t-eidhneán i ndrocháit ag fás. Scaoilimís fear síos sa bhfaill agus téadán ar a chom agus bhíodh sé ag baint an eidhneáin agus á chaitheamh uaidh síos ar an dtráigh. Bhíodh na gearrchailí thíos agus bhailídís é. Chuirimís mórthimpeall ar na fuinneoga go léir é agus ar na prócaí a bhíodh fé sna coinnle. Théimís ar an gcnoc ansan agus thugaimis moltacháin mhóra ramhra linn. Bhíodh caora ar crochadh anuas ins gach aon tigh Oíche Nollag agus an fear ná beadh an chaora aige roinntaí leis. Nach deas é sin? An t-aon phíosa níos fearr, sin ag ullmhú don Nollaig agus gan dabht bhíodh aonach na dturkeys ann agus théidís ag baint an chuilinn agus an eidhneáin agus théidís ar an dtráigh ag triall ar ghainimh agus grean le cur sna prócaí, tá siad sa laistíocht anseo. Bhíodh na prócaí lán de ghainimh acu chun na coinnle a choimeád ina seasamh iontu. Agus gan dabht an bailiúchán na Nollag ansan. Lá mór groí ab ea é sin sa Daingean, an bailiúchán na Nollag. Agus thugaidís na haon rud a bhí uathu leo i gcomhair na Nollag. Agus ansan langa a bhíodh acu mar dhínéar na Nollag. Agus thosnaíodh an Nollaig agus tosnaíonn domsa agus mórán daoine eile gan dabht lár an lae oíche Nollag. agus bhíodh dínnéar mór acu, langa agus praiseach agus tá oideas álainn sa leabhar, n'fheadar cén leathanach, ó Mháirín Ní Chinnéide Bhaile Uí Chorráin ar an conas an praiseach so a dhéanamh, plúr agus inniúin agus meall breá ime agus salann agus piobar gan dabht. Agus ach ana-chuid san oileán geir a bhíodh acu, geir leáite a chuiridís ar an langa agus bhíodh sé sin leis againne age baile agus. Bhí sé an-bhlasta ar fad, caithfidh mé a rá. Agus sin nuair a lastaí na coinnle. Tá píosa álainn anso age Máire Ní Ghuithín, Bean an Oileáin. Ritheimís amach ar an mbóthar chun solas na gcoinnle a fheiscint i dtithe an bhaile, is chífimís uainn amach trasna na farraige, soilse Dhún Chaoin. Bhraithfeá go raibh diagacht is diamhracht éigin faoi leith ag baint leis an oíche bheannaithe seo. go raibh solas na bhflaitheas nó ga thaobh uaidh ar an dtalamh ag solas na gcoinnle is iad ag fáiltiú roimis an mbunóicín a shaolaíodh i gcomhaireamh na hoíche bheannaithe sin i stábla fuar na n-asal i mBeithil fadó. Agus san bhíodh an simné glanta gan dabht i gcomhair Saintí agus thiocfadh Saintí anuas an simné agus tá píosa ana dheas anso arís age Máire Ní Ghuithín mar gheall air sin. Oíche Nollag agus sinn inár leanaí chuirimís ár stoca sa chroch. Deirtí linn go dtiocfadh Saintí anuas an simné agus gur é sin an chúis go nglantaí an simné roimh Nollaig chun ná raghadh an sú ar Shaintí nuair a bheadh sé ag dul síos an simné agus mála mór bronntanaisí thiar ar a dhrom agus é tar éis teacht ón Mol Thuaidh. B'ait linne conas a thiocfadh sé trasna na farraige ó Dhún Chaoin, oíche dhorcha ghaofar stoirmiúil. Deirtí linn go raibh cóiste mór aige. go raibh sciatháin mhóra air, sciatháin ar chuma a bhíodh ar na haingil agus ar na héanlaithe, a thabharfadh trasna na farraige san aer é ó Dhún Chaoin go dtí'n Oileán. Deirtí linn go mb'fhéidir go mbeadh an fear bocht rite gairid as a chuid bronntanaisí agus nárbh fhéidir leis puinn a chur inár stoca mar go raibh an-chuid leanaí sa Daingean, i nDún Chaoin agus san Oileán. Nach deas é sin? Insíonn sí é sin go hálainn ar fad. Agus ansan théidís ar an aifreann, ní bhíodh aon aifreann meán oíche ann ach aifreann ana-luath ar maidin, ar breacadh an lae. Agus tá píosa álainn age Tomás Ó Cinnéide mar gheall ar an t-aifreann seo. Ní bhíodh aon aifreann meán oíche ann an uair úd ach aifreann an-mhoch ar maidin, roimh breacadh an lae. Aifreann na Gine a thugtaí air agus chreidtí go láidir go raibh tairbhe Aifreann agus Fiche ann. Sin é a deireann siad, Aifreann na Gine, Aifreann is Fiche. Bhíodh an sáipéal chomh dorcha le pic ach an dá choinneal a bhíodh ag an sagart ar an altóir. Ach fós, de réir mo thuairimse, do bhí an sáipéal geal le creideamh an phobail. a bhí ag tabhairt adhradh do Dhia. Bhíodh scléip agus gliondar orainn ag filleadh abhaile i gcomhair ár gcéad proinn mar, díreach cosúil le Domhnach Cásca, bhíodh sóláistí againn. Agus is an tá píosa ana dheas chomh maith aige an Monsignor Ó Mainín, is leathanach 71, mar gheall ar na hainmhithe Oíche Nollag agus bhíodh nós agus tá fós aiges na feirmeoirí glanann siad an buaile amuigh agus cuireann siad grean agus gainimh air agus tugann siad píosa breise féir nó punann breise coirce dos na ba agus na caoire ar Oíche Nollag agus ar Tá fáil air sin chomh maith agus ar fuaid na hEorpa ar fad, deir sé. Bhuel, bhí an scéal forleathan ar fuaid na hEorpa sa Mheán-Aois. Deirtí san Eoraip go dtéadh na hainmhithe go léir ar a nglúine ar uair an mheán oíche, Oíche Nollag, agus thagadh caint dóibh. Do ghlaodh an coileach ar dtúis, deireadh sé. Tá Críost saolaithe. Laidin gan dabht a labhradh na hainmhithe san Eoraip mar ní raibh aon Ghaelainn acu. Ansan labhradh an bhó de ghlór íseal agus deireadh sí, Cén áit? agus d'fhreagraíodh an t-uan de ghuth caol ard Bethlehem agus sa deireadh thiar deireadh an t-asal, Ar aghaidh linn, ar aghaidh linn. Nach deas? Sin ar agallamh ó Raidió na Gaeltachta le caoinchead ó Dara Ó Cinnéide a bhí déanta aige ar Mícheál Ó Sé a bhíodh ag obair le Raidió na Gaeltachta an uair sin. So anois, n'fheadar cá raibh mé. Anois libh, gan dabht, ansan tá a lán lán ann mar gheall ar ar a lá lá lá Nollag agus ar an oileán aríst ar lá Nollag théidís síos ar an dtráigh ag imirt camáin agus aríst tá píosa ana dheas ag an tOileánach ar sin agus tá sé agam anso. Camáin agus liathróid a bhíodh an uair úd ann. Is ar an dTráigh Bháin a bhíodh an báire acu. Gan stoca ná bróg. Amach go dtí ár muineál aon uair a théadh an liathróid don fharraige. Ar feadh dhá lá dhéag na Nollag ní bhíodh sé i gcumas aon fhear san oileán an bhó a bhagairt chun cnoic le tinneas droma agus tinneas cnámh agus cos dubh ag beirt agus fear eile ar leath-chois go ceann míosa. Bhí siad ag iomáint thíos agus agus rútaí rútaí aitinn a bhíodh acu agus liathróid caid stoca a deiridís caid stoca agus ní raibh aon leisce orthu san dul ag snámh Lá Nollag. Agus ansan arís tá Now, bíonn uaigneas ar a lán daoine i gcomhair na Nollag chomh maith agus tá Seán Ó Ríordáin tar éis rud an-deas a scríobh mar gheall ar Nollaig do dhaoine go mbíonn uaigneas orthu sa Nollaig agus deir sé nár cheart uaigneas a bheith ar éinne mar lá an-shollúnta ar fad is ea Lá Nollag, deir sé. Táim caite sa leaba ó shin. Níl faic. Níor léas faic i rith na hoíche. Níor itheas suipéar fiú amháin. Ach fós, braithim blas na Nollag ar an lá. Sin é Lá Nollag. Agus ní hionann é agus aon lá eile sa bhliain. Oíche Lae Nollag í seo, agus tá diamhracht ag baint léi. Agus is féidir leis an duine aonair istigh i seomra an diamhracht úd a bhrath. Agus deir sé ansan, lá suaithinseach is ea Lá Nollag, níl aon lá chomh suaithinseach leis, b'fhéidir. So tá scríbhneoirí, tá siad ag scríobh go hiontach mar gheall ar an Nollaig. Tá, tá na haon cheann acu níos fearr ná chéile. Um, agus tá ceann álainn ag Máirtín Ó Direáin, lean do se. Uh, Coinnle ar Lasadh. In oileán beag i gcéin san iarthar beidh coinnle ar lasadh anocht. I dtithe ceann tuí is i dtithe ceann slinne dhá cheann déag de choinnle a bheas ar lasadh anocht. Mo chaoinbheannacht siar leis na coinnle geala a bheas ar lasadh anocht is céad beannacht faoi dhó le láimh amháin. a lasfas coinnle anocht agus tá cur síos álainn aige Breandán Ó hEithir ar an Nollaig in Árainn. Tá sé gleoite. Is ór, is sligríní óir is ea na haon phíosa sa leabhar san. Caithfidh mé sin rá, na haon phíosa. Gan dabht ansan Lá an Dreoilín ansan, ó gan dabht bhíodh an turcaí acu Lá Nollag agus fé mar deirim, san oileán, caora a bhíodh acu. agus dhéanfadh an caora iad rith na Nollag ní raibh aon chuisneoir acu bhíodh an caora crochta sa chistin acu agus iad a' tarrac aisti rith na Nollag agus dheinidís putóga deasa leis an leis an bhfuil roimis na Nollag agus bhíodh boladh breá bhuel róstfaidís í lá Nollag agus bhíodh boladh breá ar fuaid an bhaile. an Dreoilín ansan. Ó, Lá an Dreoilín, Caill Caill agus na héin, na héinne ag rith soir siar, síos is suas, ag lorg aghaidh fidils agus ceirteanna le cur ar a n-aghaidh agus fliúiteanna agus boscaí stáin agus glór agus na leanaí ag imeacht ar fuaid an bhaile. Slán beo leis. Agus ansan théadh an Dreoilín Mór amach gan dabht. bhíodh córas taistil acu san agus ceol le deáramh agus rí casaiteanna. Agus an tAthair Tomás Ó hIcí, n'fheadar bhfuil aithne agaibh air, tá sé tar éis a rá linn an bhrí atá leis an Dreoilín, go bhfuil codarsnacht idir an Dreoilín agus buíon aisteoirí siúil ón Iodáil a bhí gníomhach san Iodáil sa séú haois déag agus sa seachtú haois déag, go raibh tionchar agus iarsmaí ón ngrúpa san inár nDreoilín Éireannach agus mar shampla an t-amadán agus an captaen agus el Pulcinello ní dhéarfaidh mé na focail sin el capitano agus mar sin de na caractéirí atá acu san ar a bhí acu san agus atá acu ins an grúpa san commedia dell'arte nílim ró-mhaith ar an Laidin ach go háirithe tugann sé saghas brí an Dreoilín dhúinn agus ní bhíodh aon choinnle lasta an oíche sin agus is mór an trua é sin ach bhí píosa ana-dheas déanta aige Faeilí mhíl ach is dóigh liom go lastar coinnle anois, lasann sinn go léir coinnle anois mar nuair a chuireann tú ar an.

Moochy, nach déanais? Bhíos anseo dhá lá roimis Lá an Dreoilín agus bhíos féin agus Maidhc Léan agus Seán Mhaidhc Léan agus Seáinín Mhicil go raghaimís san Dreoilín. Ach d'éiríos amach ach go háirithe an mhaidin so agus sea bhí an Dreoilín thiar ar an mbuaile agus a eireaball anáirde díreach aige, ritheas ina dhiaidh, mé fhéinig agus an madra, agus chuaigh sé isteach i gcliathán cloch claí agus bhíos ag réabadh agus dá mbeinn ag réabadh ó shin, chaitheas éirí as. Nuair a d'fhéachas, nuair a d'fhéachas, nuair a thógas mo cheann, sea bhí sé in airde ar staic agus é ag feadaíl fúm agus ag gáirí. Agus ina dhiaidh sin chuaigh sé fhéinig agus an Jónaí Scrogaill agus dheineadar an bheart ar an dreoilín ach go háirithe agus bhí sé acu i gcomhair Lá an Dreoilín. Agus cím thíos ina bhun anseo. Lá Nollag, 1957 a shaolaíodh Shane MacGowan, a scríobh an t-amhrán cáiliúil. Fairytale of New York. So, sin anois Lá an Dreoilín. Ina dhiaidh sin ansan bhíodh saghas sos beag ann go dtí go dtagadh Oíche na Coda Móire, an oíche deireanach den tseana bhliain. Agus ar an oíche sin, gan dabht, bhíodh nach éinne ag ithe agus ag ithe agus ag ithe go mbíodh dhá bholg orthu, mar deiridís muna n-íosfá do dhóthaint an oíche sin go mbeadh ocras ort i rith na bliana, go mbeadh ocras ort i rith na bliana. Agus. Bhí nós acu go dtógfaidís bollóg gheal aráin amach as an oigheann, díreach amach as an oigheann, agus chuirfidís i gcoinnibh an doiris é agus déarfaidís, An sonas isteach agus an donas amach anocht agus bliain ó anocht agus an uair sin féin. Agus tá cúpla ráiteas difriúil agus na scríbhneoirí difriúil, mar bharr ar sin, ach fágfaimid iad san mar atá siad. Agus ansan bhíodh coinnle lasta arís agus cad é gleo agus áthas ar na héinne agus ag ithe fé mar a dúirt, ag ithe agus ag ól. Agus ansan ar a thagadh, cén lá? Coille. sé sin an lá, an chéad lá den bhliain nua agus arís áthas ar na héinne agus tús nua agus úireacht nua ag baint leis an saol agus agus coinnle lasta an oíche sin arís agus na héinne ag ithe is ag ól agus éadach nua ar na héinne agus chomh maith leis sin deiridís gurb é lá na n-iarsmaí é ach níl sé sin ann anois ach bhíodh sé ann bhíodh na leanaí ag rith ó thigh go tigh agus má labhradar roimis bean an tí nó fear an tí Chaith bean an tí nó fear an tí sóláistín beag éigin a thabhairt dóibh, féirín beag éigin nó sóláistín beag a thabhairt dóibh agus deiridís, fógraím iarsma ort, fógraím iarsma ort agus ansan chaith bean an tí rud éigin a thabhairt dóibh agus rithidís ansan go dtí an chéad tigh eile just arís. Am deas. Now, cad é an chéad rud eile a léifidh mé díbh? Ó, gan dabht tá paidir Lae Coille againn. Agus tá na léaráidí go hálainn. Tá léaráidí ann ó Liam Ó Néill, Dónal Bric, tá rudaí ana dheas le Andrew Whitson, n'fheadar an bhfuil aithne agaibh air sin, Jane Hilliard ó Thrá Lí, Caoimhe Ní Shúilleabháin ó Bhaile Breac, cailín beag óg atá tosnaithe ag dathú. Ó, n'fheadar é an é, tá oiread ann. Léifidh mé paidir Lae Coille díbh. Cá bhfuil sé sin agam anois. Is dóigh liomsa go bhfuil mo dhóthain cainte déanta agam. Léifidh mé an paidir díbh ach go háirithe. Lá Coille a thugtar ar an chéad lá den bhliain nua, ón Laidin calendae, an chéad lá den mhí, a thagann an focal caille. Thugtaí lá na n-iarsmaí air leis, is é sin lá na mbronntaisí athbhliana. agus an paidir ansan, urnaí a múineadh im leanbh dom féin, dúiseacht le dúthracht ar ghairm na n-éan, mo ghlúine a ligean fúm ag achairt chun Dé chun an úrmhic a bhí go tuirseach ag sileadh as a ghéag. A Rí na nAingeal, na nAspal, na bhFáidh is na gCliar, A Íosa a rugadh id' leanbh, id' dhuine is id' Dhia, Iarsma a chuirim ort, A Athair na nGrás atá fial, Trócaire dom anam is maith dhom a ndeárna riamh. Agus arís, na héin is, bhíodh na leanaí ag scipeáil ó thigh go tigh agus áthas agus úireacht agus aoibhneas san aer agus coinnle lasta an oíche sin gan dabht. Agus ansan, ansan, thiocfá go dtí Oíche na dTrí Rí. Agus arís, lá mór agus oíche mhór ab ea Oíche na dTrí Rí agus Lá Nollag Bheag chomh maith. Lá Nollag Bheag agus Oíche Nollag Bheag nó Oíche na dTrí Rí thugaimist air. Agus lastaí trí choinneal. sa bhfuinneoig an oíche sin in onóir don trí rí a tháinig, nó na saoithe a tháinig ón oirthear le bronntanaisí agus bhí a lán traidisiúin ag baint leis an oíche sin chomh maith. Deirtí go ndéantaí fíon den uisce agus arán dos na clocha agus síoda den bhféar chun go mbeadh. turas compordach aige sna Trí Rithe ar an mbealach agus tá aiste álainn scríte aige Seán Mac an tSíthigh sa leabhar Mar Gheall ar Oíche na dTrí Rithe agus ag dul thar an aiste san mar gheall ar an Aifreann na Gine, Aifreann is Fiche, tá aiste scolártha scríte ag Ríonach Uí Ógáin agus tá sé sin sa leabhar chomh maith Mar Gheall ar Aifreann na Gine, Aifreann agus Fiche agus. an Nollaig Bheag. Fadó bhíodh turcaí againn don Nollaig Bheag agus deirtí go ndéanfadh na fearaibh an cócaireacht is an bhácáil. B'fhéidir go ndéanfaidís saghas, saghas cabhrach a thabhairt. Ach na mná anois ann ambaist, bailíonn siad leo amach i gcomhair dinnéir agus Tá arís tá dán álainn aige Seán Ó Ríordáin mar gheall ar Nollaig na mBan agus n'fheadar anois cén leathanach atá sé sin ach tá, conas a déarfaidh mé, cad a, cad an chéad rud eile a léifidh mé díbh? Cad iad na traidisiúin i Nollaig na mBan, a Mháirín? Trí choinneal a lasadh ar an bhfuinneoig. Ach raibh aon baint leis Nollaig na mBan leis sin, an dtuigeann tú? Nó. No, glaoidís Nollaig na mBan air, Nollaig na mBan a deiridís, Nollaig gan mhaith, Nollaig na bhFear, an Nollaig mhór mhaith agus bhíothas.

Tarraingíonn na buns agus na cístí deasa an bhuaile í gléasta le gaineamh na trá, boladh na feamnaí san oíche le sioc, fallaí nua-aolta mórthimpeall an tí, an clós is an páille greanta faoi sprioc, na sliogáin ag glioscarnaigh faoi sholas na naomh. Faoistin á héisteacht, an tráthnóna roimh ré, sceitimíní ar leanaí, iad chun suain roimh a naoi, coinnle ag rince, ag fáiltiú roimh Mac Dé, amáireach do bhreithlá, lá breithe sona dhuit a Chríost. Agus chomh maith leis sin chuiridís punann coirce nó tuí, gabháil féir, gabháil féir nó punann coirce sa doras mar fháiltiú roimis an Mhaighdean Mhuire agus an leanbh Íosa, Oíche Nollag, ins gach aon tigh. agus d'fhágtaí an choinneal lasta i lár an tí i bpróca gainí gan dabht agus b'fhéidir uisce timpeall mar bheadh gá leis lasta an oíche ar fad agus an choinneal ar an doras ar laiste ní dhúntaí an doras in aon chor. Sin é Oíche Nollag anois.
Ia. Agus a Mháirín an bhfuil an leabhar le fáilt anois i gCill Airne? Mar ní féidir liom dul siar faoi láthair toisc an Covid.
Nó bhfuil sé just i siopaí áirithe?
Ní fhéadfainn a rá leat, tá sé sna siopaí sa Daingean agus d'fhéadfá é a fháil ó Oidhreacht Chorca Dhuibhne, seolfaidh siad chugat é. Tá 'fhios agam é sin, tá 'fhios agam, yeah, Yeah.
yeah. Tá an leisc orm an postas a dhíol.
No, tuigim duit, tuigim duit. Yeah. Bheinn fhéin níos measa ná shin. An bhféadfainn é a thabhairt chugat mar táim ag dul go dtí Cill Airne ceann des na laethanta so?

Tá muid as san gan dabht. Nuair a bhíodh na hÉireann ábalta, bhíodh uaigneas, uaigneas uafásach ina thaobh. Ach an chéad lá, an chéad lá de bhliain nua, tá faid coiscéim coiligh ar an lá. Ó, sea, sea. An séú lá d'Eanair, faid beiriú spóla agus. Cad é sin?
Faid beiriú spóla, píosa breá feola. Thógfadh sé sin ar a laghad fiche nóiméad so tá fad fiche nóiméad ar an lá le Lá Nollag Bheag agus tá sé sin sa leabhar chomh maith agus tá coileach breá tarraingthe aige Sarah Williams actually a tharraing an pictiúr sin. Fé mar a deir muid anois? Tá píosa an-deas ann ó Dhún na nGall.

aoibhinn. Ó, Gaelainn aoibhinn. Agus beidh sé agaibh go deo. Is fiú é, mar beidh sé agaibh go deo. Gach aon Nollaig tógfaidh tú amach é. Agus i rith na bliana chomh maith. Caithfidh mé a rá, i rith na bliana chomh maith. Agus an dán álainn le Máire Mhac an tSaoi, tá sé ann. Agus an dán le Caoimhín Ó Cinnéide. Ó, sea. Agus Déise chomh maith. Agus Liam Ó Néill ó Charr-Scoil Bín, an ealaíontóir, tá ealaín álainn leis. Ach tá dán álainn leis ann chomh maith. Saolaíodh é Oíche Nollag i mBarr an Staighre, a dúirt sé liom. Ach Coinnle an Linbh Íosa, em. Tá Coinnle an Linbh Íosa ag soilsiú inár dtreo i bhfuinneoigín fhéilteach fanfaidh Muire go ló. Seo féile na saoithe, na mbocht is na mbrón, Seo aoibhneas inár gcroíthe, seo síocháin is só. Cloigíní binne san oíche do chling, Féiríní aoibhne na Nollag dá roinnt, Ceolta cruit símhar ag aingil dá seinnt, i mainséar den tuí bhuí tá Íosa go deimhin. Seo féile an rí bhig, seo féile bheidh buan, a sheas tríd na haoiseanna go lá lom an Luain. Guím Nollaig dheas aoibhinn gach síth agus suan. Ar chairde mo chroíse, go sroisfidh siad cuan. Nach deas? Agus tá ceol curtha leis sin anois, ach scríobhadh é mar dán, ach tá ceol curtha leis anois agus tá sé go haoibhinn. Agus gan dabht bhíodh na manaí in airde na, in airde ar na fallaí acu agus ceann acu ab ea Go mbeirimid beo ar an am so arís. Agus tá súil agamsa go mbeidh Nollaig aoibhinn álainn agaibhse go léir.

Bhfuil ceist ag Irene Flanagan ansin? Tá an mic sínte aici. Irene, an bhféadfá do mhicreafón a chur ar siúl, le do thoil?
An mbeidh tú i nGael-Taca ar maidin? Maidin amárach? Ó yeah, tá fógra baol tuilte ann ach beimid oscailte. B'fhéidir go mbeimid faoi uisce ach sin sin. Tógfaidh mé mo chulaith snámha agam freisin dá bhrí sin. Okay.

Beidh sé agaibh go deo. Ní bheinn á mholadh mara mbeadh go bhfuil a fhios agam go bhfuil sé go hálainn agus na scríbhneoirí atá tar éis scríobh leacht píosaíocha leo tá sé just go haoibhinn. Agus tá a lán scéalta ann chomh maith agus an Nollaig ar deoraíocht agus an Nollaig sa chlochar ag Siúr de Lourdes tá sé an-ghreannmhar ar fad agus tá an-ghreann ann chomh maith

ar na nósanna fuaid na tíre agus na nósanna a tháinig thar lear chugainn go ndeineamar ár gcuid féin dóibh. Thíos sa Chaladh in Uíbh Ráthach, Portmagee a ghlaonn siad air sa Bhéarla, tá nós acu san oíche chinn bhliana dul amach ar pharáid agus tháinig an nós chucu sa, ó cén bhliain seo, ó God, timpeall 1727 is dóigh liom, tá sé sa leabhar, gheobhaidh sibh an t-eolas, tháinig grúpa ón bhFrainc a bhí, tar éis teacht thar farraige agus bhíodar ag cur fúthu cois calaidh sa Chaladh in Uíbh Ráthach agus an nós a bhíodh acusan ná dul amach san oíche an oíche sin agus paráid a bheith acu agus bhíodh píobaire chun tosaigh ag déanamh ceoil agus bhíodh seanduine ar a gléasta suas mar sheanduine caite cromtha liath a deiridís fadó agus bhíodh sé sin i dtosach an pharáid agus ansan nuair a thiteadh sé sin i laige agus thagadh an fear nua amach agus é gléasta go hálainn agus deireadh sé Mise an bhliain nua. Agus bhíodar chomh tógtha leis go leanadar leis an traidisiún san agus tá sé á dhéanamh fós thíos sa Chaladh in Uíbh Ráthach. An traidisiún san.
Oíche Chinn Bhliana. Tá an leabhar agamsa agus léim alt nó caibidil as gach oíche agus tá sé agam. Ó, sin é an rud, yes.
Yeah, tá sé agam, tá sé agam, fuaireas é, b'fhéidir trí sheachtain ó shin, fuaireas é sa phost ar líne, you know. Ó, go hiontach, go hiontach. Tá sé ar fheabhas go deo. Tá, tá, tá sé. Agus rud amháin a chuaigh go. Rud amháin a chuaigh i bhfeidhm orm ná mar an lá ba thábhachtaí ar fad dos na daoine óga ná Lá an Dreoilín. I bhfad níos tábhachtaí ná Lá Nollag ná Oíche Nollag ach an Dreoilín agus fé mar a chaithidís tráthnóna Lae Nollag ag ullmhú don Dreoilín. Ag ullmhú don Dreoilín agus an, yeah, yeah.
An méid airgid a fháil, Pat? Ó, is fearr agam. Agus an bhfuil an nós sin fós i gCorca Dhuibhne nó bhfuil sé, bhfuil siad go léir imithe go dtí an Daingean anois? Ó, tá sé ann fós ach níl sé chomh láidir is a bhí sé. Ach tá sé ann fós ach tá saol difriúil anois, tá sé difriúil ach tá sé ann fós, yeah.
Nach suimiúil Tugtar an leabhar go dtí an uaigh go fóill. Oileán. Nach suimiúil nuair a bhí na daoine ar an oileán agus nuair a bhíodh siad ag dul go dtí an trá mhór agus mar sin de lá Nollag agus iad ag imirt camáin mar a dúirt tú ansin agus ní ar an bpeil a bhí siad ag díriú in aon chor ach ar an iománaíocht like nach raibh sé suimiúil mar you know

Níl aon chluiche chomh maith leis an iomáint. Agus bhreá le muintir an oileáin go mbeadh gaoth anoir agus sioc acu agus gealach sa spéir. Mar an doircheacht is dócha, níor mhaith leo an doircheacht, is breá leo an gealas agus chun bheadh na naomhóga bheith ag dul amach go Dún Chaoin agus mar sin de. So bhreá leo aimsir tirim, gaoth anoir agus sioc a déarfadh mo mháthair, mbeadh d'fhéilithe. Gaoth anoir agus sioc.
Ar chaith tú aon tréimhse, Máirín, ar an oileán tú fhéinig? Ní chaitheas. Tuigim gur saolaíodh do mháthair ar an oileán ach an raibh tú, ar chaith tú aon tréimhse ar an oileán tú fhéinig? Ní chaitheas. Níor chaith.
Just oíche amháin a chuamar isteach agus beireadh istigh orainn, ní fhéadfadh naomhóg teacht dár n-éileamh agus chaitheamar fanacht istigh agus ná raibh maith againn ach, no, ní chaitheas, ní chaitheas tréimhse riamh ar an oileán, no.

Dheineadh mo mháthair iad san agus deinimse fós iad agus cuirim timpeall, cuirimse os cionn na bhfuinneog iad agus os cionn na bpictiúirí agus tor deas eidhneáin ina dteannta agus shamhlófá go rabhadar ag fás istigh san eidhneán.
Agus an bhfuil traidisiún na gcoinnle san, na gcoinneal sa, sa bhfuinneog ann an t-am ar fad? Tá i gcónaí. Ó tá, tá agus beidh go deo le cúnamh Dé. Ó tá. Agus Oíche na dTrí Ríthe bíonn trí choinneal agamsa chomh maith sa bhfuinneoig.

Aisteach go leor san áit inar fhásas aníos. Ní raibh cead againn na coinnle a lasadh go dtí go mbeadh na coinnle lasta ag an comharsa a bhí trasna na páirce uainn. Chaithimis fanacht go mbeadh na coinnle lasta ag muintir Looney agus ansin do bhí cead againne agus chaitheadh m'athair na coinnle a lasadh. Ní dhéanfadh éinne eile an gnó sin.
Bhí sé sin nós i ngach aon tigh i ndiaidh fear an tí nó uaireanta an duine is óige. Bhíodh ana thóir ar ar an ngainimh ón trá ag na feirmeoirí beaga timpeall na háite. Sin an sin an taithí a bhí agamsa nuair a bhíos thiar i 1961. Bhíodh capaill agus trucaill agus iad ag triall ar an tráigh agus ag tabhairt gainimh úr abhaile chun na buailí a ghlanadh amach agus mar sin de agus bhí an nós sin ar feadh na bliana ar fad. Agus bhíodh nós ann ar feadh na bliana ar fad ach i gcomhair na Nollag dheinidís ana-, gnó ana-speisialta dhó. Ghlanadís na botháin go léir agus chuiridís an gaineamh isteach iontu agus bhíodh sé de nós chomh maith agus bhíodh sé againne, is dócha go ó mo mháthair ón Oileán, gaineamh a leathadh ar an dtigh agus timpeall na tine. N'fheadar cad ina thaobh é sin ach giota an pháighe sin i rith na bliana. Scuabfaidís an tigh agus leathfaidís gainimh. Gainimh geal ón dTráigh Bháin a déarfadh sí. Chun gealadh suas don áit bhíodh muid ag. Nuair a bhíos i mo dhalta thíos ann i mo Ghael Linn agus mar sin de. Cá rabhais?
yeah bhíos i dtigh ar an gCoimín, Nell Guithín a bhí ann, tháinig sí ón oileán. oh yeah Nell Ghobnait yeah oh bean aoibhinn beannacht Dé léi. yeah yeah bhí sí ar fheabhas ar fad agus bhí bhí ana thréimhse agam thiar ansin agus you know is is istigh ansin a phiocas suas mo chuid Gaelainne agus mar sin de den chéad uair agus oh deich mbliana d'aois so Bhí an t-ádh ceart liom gur bhuaileas léi agus bhí an athair istigh ann freisin, Peats Guithín agus you know tháinig siad isteach ón oileán agus bhí na traidisiúin go léir acu agus you know bhí an t-ádh ceart liom. Ó, bhí sí gleoite, beannacht Dé léi. Bhí duine fíor dheas agus chuaigh na páistí go léir go dtí go dtí Scoil Mhaolchéadair, níor chuadar go dtí

Na pictiúirí, na pictiúirí istigh ann chomh maith. Tá, tá, tá seanphictiúirí na Nollag, na, na seanmhaisiúcháin a bhí againn fadó. Tá Yes. siad, tá siad ann agus eh, na, na pictiúirí mar seo, you know, is cuimhin liom na pictiúirí sin. Mhm. Agus, eh, you know, na, na, se- na sean, agus tá cuileann agus eidhneán

Bhí leaid óg ag díol ag díol cuileann mar seo agus tá sé go hálainn ar fad. Fair play to him. Ó bhí, ó yes, Eilís is hot, yeah. Níl fhios agam cá bhfuair sé é ach bhí sé ag díol €3.50 an ceann ach bhí sé ag díol amach is amach, leaidín óg. Nach deas é sin, yeah. Bhí an cuileann an-tábhachtach fadó.

Oh yeah yeah Agus smaoiním go bhfuil, caithfidh go bhfuil an-chuid eile sa leabhar a Mháirín seachas na rudaí a luaigh tú, an mbeadh. Ó tá, tá, tá, tá an-chuid ar fad. Nó, nó, bhfuil tagairt ann do leabhar Mhuiris Uí Shúilleabháin, Fiche Bliain ag Fás agus. Ó tá, tá rud aoibhinn scríte aige sin ann, yes. Agus mar a, mar a, mar a cumadh an, mar a cumadh an, an carúil is binne. Fan go fóill. Ní fhéadfaidh mé leathanach anseo a fháil mar tá an iomarca curtha mar cárta agam, ach tá rud álainn ann ó Maidhc Sé Ó Súilleabháin. Agus an fear a thug na féiríní anocht ag caint ar Saintí. Agus ansan tá an chéad Aidbhint, tá Aidbhint ann gan dabht, agus tá an chéad cruib le Naomh Proinsias mar a thosaigh an chéad cruib.

Cad é an tslí is tapúla? Cad é an tslí is tapúla chun an leabhar a fháil?
An gceantar.
Bhuel, táimse i mo chónaí i Ros Mhic Treoin agus bheadh teacht agam ar Phort Láirge agus Loch Garman agus.

Cuirfidh mé cóip ar aghaidh di. Cén duine? Is féidir le Gael-Taca, a Pat, an bhfuil a lán cóipeanna agaibhse i gCorcaigh, i gcathair Chorcaí, chun ceann a chur ar aghaidh chuig Caoimhín i gContae Thír Eoghain?

Ar chuir tú na cóipeanna sin ar aghaidh go fóill?
Ní chuireas aon chóip ar aghaidh mar níl siad agam. Caithfidh tú déileáil leis an Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Agus nach bhfuil siad ar fáil ar líne ach oiread? Ar líne.
An bhfuil sé ar fáil. Tá sé le fáil ar líne, yeah. Tá sé le fáil ar líne, yeah. Glaoigh ar an Oidhreacht agus tabharfaidh siad an t-eolas go léir duit. Treasa Ní Mhainín atá i bhfeighil.
Faighim mise an chuid is mó de mo leabhair as an siopa An Ceathrú Póilí i mBéal Feirste mar tá mé i gcónaí i mo chónaí i Sasana agus tá do leabhar ar díol ar an suíomh idirlín An Ceathrú Póilí.

A Chaoimhín, is féidir, tá do ríomhphost agam agus is féidir liom cúpla foinsí a sheoladh chugat, Éire Chorca Dhuibhne san áireamh, so ná bí buartha, cuirfidh mé na sonraí chugat i ríomhphost tar éis an rud so. An rud is furasta, más féidir é, ná nasc a chur amach agus seans a thabhairt do dhaoine bheith ag ceannach ar líne.

Yeah, is mór an trua €9 atá ar bheartán a chur sa phost so. Sin é, yeah. Ach maidir le lascaine faigheann baill Gael-Taca lascaine 15 faoin gcéad ach caithfidh tú ballraíocht a íoc so. B'fhéidir
go dtiocfadh Santy chugainn. B'fhéidir.
A Phádraig, ceist agam ort, luaigh tú Nollaig na mBan ag tús do chuid cainte agus just rith sé liom, léigh mé in Órchiste na Nollag go mbíodh na mná an-ghnóthach ag glanadh an tí roimh an Nollaig agus i gcomhair Nollaig na mBan ansin, an nglacfaidís sos? an ligidís a scíth? A scíth, ó, gan dabht. Bhuel, n'fheadar. Na mná ann anois, glacann siad a scíth agus bailíonn siad amach agus téann siad ag ól i gcéin, ag ól lasmuigh den dtigh, ag tigh bídh éigin. Ach mo mháthair, ní déarfainn, bhíodh sí ag bácáil, ag cócaireacht an, turcaí agus. Ní mórán.
Nach mbíodh sórt Lá Nollag eile ann, Lá Nollag na mBan? In ár dtighne is cuimhin liom go mbíodh trí lá, Lá Nollag agus ansin Lá Coille, b'in lá mór eile dúinn. Ó Lá Coille, sé chéad lá den bhliain nua. Agus an séú lá, yeah, sin Lá Nollag na mBan, b'in lá mór. Séú lá d'Eanáir, yeah. Bhíodh na mná in ainm is agus é thógaint bog. Is dóigh liom go mbíodh, mbíodh, ná bíodh na fearaibh ábalta an obair a dhéanamh. Ní raibh na scileanna acu so yeah. Ní raibh, ní raibh taithí acu. Tá banchliamhain agam agus is as Meicsiceo di agus i Meicsiceo tá. Oíche Nollag na mBan níos tábhachtaí ná Oíche Nollag agus is an lá san a mhalartaítear, a mhalartaítear na bronntanaisí. Seachas Lá Nollag agus ná seachas Oíche Nollag. Sa Spáinn chomh maith, dar liom. Sa Spáinn chomh maith. Is 6 lá d'Eanáir a thagadh na Haghaidh na Tríonóide, deir siad. Is Lá na Draoirí, yeah. Oíche na Draoirí, yeah. Lá na Draoirí. Agus an mbainidís, an mbainidís anuas na, na, na maisiúcháin an lá sin nó an lá ina dhiaidh. Bhuel ní bhainimís anuas iad b'fhéidir go dtí Lá 'le Bríde. Bhíodh ard-uaigneas orainn ach caitheann siad anuas anois é. Ó agus cad a chuireann an deabhadh orthu san nua-aimsir seo againn go gcaitheann siad anuas an crann chomh luath, idir dhá Nollaig b'fhéidir tógann siad anuas é. Má scaoileann tú é sin, ní maith liom é sin in aon chor. Agus tá sé go ndeineann siad é sin i Meiriceá. Actually níl. Tá Meiriceá níos fearr ná Éire anois chun na maisiúcháin a choimeád suas.
Bhí saghas piseog ann fadó, Máirín, nár cheart na maisiúcháin a thógaint ón teach go dtí go raibh Nollaig na mBan imithe. Nach mbeadh an t-ádh leat i rith na bliana. Ní ceart faic a thabhairt suas go mbeidh an Nollaig imithe. Cén deabhadh a bhíonn orthu? Bíonn deabhadh orthu á chur in airde. Ní chuirimís in airde iad go dtí Oíche Nollag agus lá roimis na Nollag fadó. Sin é an uair a chuirimís in airde iad agus ní thógtaí anuas as san go dtí tamall maith tar éis na Nollag. Ach anois tá siad in airde acu mí roimh ré agus tá deabhadh orthu á thógaint anuas. Conas a ghlanfadh sibhne an simné fadó, a Mháirín?

Lá le Bríde, dánta le Bríde. A Mháirín, bhfuil tú ag cuimhneamh CD a chur amach leis an leabhar? Ná, táim. Mar is dóigh go raibh sé go hiontach ar fad. Ní gá go mbeadh an leabhar go léir ann ach cainteoirí breátha againn agus é a dhéanamh. Ach arís, tá'n tú ag caint ar chostas, ach le cúnamh Dé go n-éireoidh linn é sin a dhéanamh. Bheadh sé sin go hiontach ar fad. Is dóigh liom go mbeadh ana-éileamh ar fad ar sin agus tá súil agam go dtarlóidh sé. Ach arís, tá obair ann agus tá costas ann is mar sin de. Ach is dóigh liom go ndéanfaidh formhór na daoine é.

Mar a dúirt tú, is féidir leat linn dul thar n-ais chuige gach aon Nollaig mar tá gach rud istigh ann, na seanfhocail agus na manaí agus an ráiteas agus an stair agus agus ansin an stair mar Aodh Ó Néill oíche Nollag nuair a d'éalaigh sé ó fiú ón bpríosún i mBleá Cliath agus ar Bhá Bheanntraí ar Wolfe Tone i mBá Bheanntraí aimsir na Nollag agus an Súilleabháin an Súilleabháin Béara tar éis Cath Chionn tSáile an siúlóid ó thuaidh. Tá na bailteacha go léir ainmnithe agus le cúnamh Dé tugaidh fé san dé nóis siúl siúl Bhéara a dhéanamh ó suas go dtí Bréifne Bréifne Bréifne. An bhfuil. Tá an-chuid staire ann agus an-chuid eolais ann. Agus go raibh maith agat as é a chur le chéile. Ó, tá fáilte romhaibh, tá fáilte romhaibh. Is breá liom an Nollaig, ar chun aoibhneas na Nollag beo.
I mbliana beidh an Nollaig chomh difriúil, beidh ort. you know, ár, áirithintí a dhéanamh anois i mbliana chun freastal ar Aifreann agus sin mar a Right. bheidh timpeall na tíre ar fad agus eh, Yeah. caithfear glaoch, eh, glaoch a chur isteach go dtí an sagart paróiste agus do Caithfear. áit a, a dhaingniú agus mar sin de agus spás a choimeád agus mar sin de, beidh sé chomh difriúil i mbliana. Beidh, beidh, beidh, beidh sé an-difriúil i mbliana, yeah. Ach ag an am céanna beidh sé an- am, beidh an,

Le cúnamh Dé. Amen.
Máirín, chonaic mé thú ar Seal le Dáithí agus bhí, bhí, bhain mé an-taitneamh as. Bhí, bhí tú ag caint go mé- na sea- na seanlaethanta i mBaile Átha Cliath agus bhí mé féin ann ag an am céanna agus bhain mé an-taitneamh as do phíosa faoin, eh, ar an ordóg. Ó, ar an ordóg. Ag Agus- síob shú- shúil, ag síobshiúl abhaile, coming home. Ó, cuimhne, cuimhne mhaith, is cuimhne mhaith. Ach ní hé sin chomh maith ar an, ar an bhí, Bhí saghas scaipthe an lá san, bhí sé ana-dheacair a bheith ag caint. But chuamar ina dhiaidh sin, mé fhéin is Eileen Ní Shúilleabháin nach d'éalaithe timpeall na Fraince ar an ordóg. Oh yeah. Cuimhnigh an t-am san. An t-am san, dhein daoine é sin. Ach anois ní raghfá ar an ordóg chomh fada leis an Daingean. An saol san imithe anois, ach bhí sé go hiontach. Á, bhí sé go hiontach, bhuaileamar le daoine ana, ana Bhuail muid. shuimiúla ar fad, bhain mise Bhuail muid, an-sult. yes. Bhí tú, bhí tú a rá faoin tros tré Ros Cré go raibh an, an bhaile sin ana, agus bhí mise, bhí an fhadhb céanna agamsa le, le Sráid mhór Mainistir fada. Fhear Maí, mar bhí sé an-fhada, ná Sráid mhór bhfaighfeá fada. síob go dtí tosach, you know, Chaithfeá siúl go dtí an taobh eile.
Tá leabhar eile ann. Tá leabhar eile ann, an ceart agat. Na canúintí go léir chuas go dtí an gColáiste, bhí sé sin ullamh agam le rá ach ní tháinig sé amach ar an lá. Na canúintí go léir a bhí ann ó Dhún na nGall agus ó Oileáin Árann agus bhí mise an-chleachtadh magadh féna chéile agus deireadh muintir Dhún na nGall, amharc ar sin agus deireadh muintir Chonamara, breathnaigh, breathnaigh agus deirimis, féach ar sin, cad é sin? Ach bhí scéal ana dheas ag an bháid, bhí bean ón, ó Teileann i nDún na nGall ag obair istigh sa mBlascaod, bhí sí i bhfeighil monarchan stocaí agus ní raibh aon tuiscint ag muintir an Bhlascaoid uirthi Gaelainn Dhún na nGall a bhí aici. Ní raibh aon tuiscint acu uirthi agus ghlaodar an Francach uirthi mar thagadh fear ón bhFrainc ag díol, ag ceannach gliomaigh uathu agus ní raibh aon tuiscint acu ar an bhfear san so ghlaodar an Francach ar an mbean san is deireadh an bháid. D'imigh sí mar a tháinig sí agus ní raibh aon tuiscint againn uirthi. Is iar-phréachán thú, an ea? Crowe, near Richford. Ó, sea, cé atá ag caint anois.
Mise. Sin Pádraig Ó Laoire. Bhí sé go maith actually ach ní raibh ach dhá bhliain ag Balora. Yes, as chun. Bhí mé féin agus Pádraig anseo in aice liom i gColáiste Phádraig, b'fhéidir dhá bhliain roimhe sin, ó 68 go dtí 70. Ó na, an na.

B'fhéidir go bhfuil sé ceart or de cheart againn an cruinniú seo a thabhairt chun deiridh anois ach aon cheist dheireanach sula ndéanaim an crannchur. Mar gheall ar an leabhar, is fiú é mar beidh sé againn go deo, I know bhfuil costas air agus costas postála agus mar sin de ach beidh sé agaibh go deo agus really is fiú é, is fiú é go mór.

Agus bhí boladh an choinneal timpeall an tí cúpla seachtain ina dhiaidh, you know, boladh an choinneal. Bhí. Mar bhí sé i ngach seomra agus bhí sé go deas féachaint timpeall an bhaile fearainn go léir agus agus na coinnle ins na fuinneoga. Bhí bhí sé go go hálainn. Ah bhí sé go hálainn. Rith bhí bhí sé rith amach ag féachaint cé cé go bhí na coinnle lasta agus cé lasa a dúirt siad agus

Mura ndóigh ná raibh tar glas agus buí againn anois. Cén t-am amárach a bheidh tú istigh an lá ar fad nó an mbeidh Gael-Taca ar oscailt an lá ar fad amárach nó?
Yeah, táimid oscailte Céadaoin go Satharn ó leathuair tar éis a naoi go leathuair tar éis a cúig. Ok, go raibh maith agat, go raibh maith agat Pat. Go raibh maith agat. Is sé. Ok bhuel ba mhaith liom míle buíochas a rá le Máirín agus is dócha murab ionann agus an Francach nár thuig muintir an oileáin í thuigeamar go beacht tú tá Gaeilge chruinn bhlasta agat agus na scéilíní ar fad thug siad ardú croí domsa pé scéal é so an dtabharfaimid bualadh bos di.
Súrtha bualadh bos daoibhse.
Beimid go léir ag tnúth leis an leabhar a Mháire.

An bhfuil sé fós ansan? Joe O'Reilly. Tá aithne agam ar Joe O'Reilly. Tá sé tá sé ina chónaí i Manchester agus is as Baile Átha Cliath é.
Tá agat sult.